ndi a Justice Annabel Mtalimanja kuchokera kuno ku Synergy ku area 12 new area 12 ku Lilongwe. Iwowa ndi wapampando wa bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Koma asanafike pamenepo agwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi malamulo mdziko muno mpakana ndithu ah, kufika pa High Court Judge atanena kuti tikufuna mutsogolere bungwe la Malawi Electoral Commission. Munachilandira bwanji? choyamba ndinadzidzimuka sindimayembekezera eti e, si chinthu chokuti ndimachiyembekezera uh, kapena ndimachilingalira uh. komanso chokuti ndimachiye- ndimachifuna Okay. kunena moona eti okay koma ndinachilandirabe Mm. kuti zakhala motero i have been appointed ndiye kuti ndichivomere ndichilandire ndipo nditumikire in that capacity and eh, munalowa mu ofesimo Justice Kachale atayikwezaso kuyifikitsa pa level ina yake in the way that he executed his duties when he was in that office and he- clearly you had very big shoes to, to fill and maybe that was one of your things kuti koma tsopano office imeneyi zanga utuluka moyo anagwiratu ntchito yotamandika kwambiri ndiye ine ndikalowa mu ofesi imeneyo ku kuganiza kwanga kuti ndi or ku- malandiridwe anga inali okuti i know it's a very i knew it was a demanding job and uh, Justice Kachale is my brother and anagwiradi ntchito yotamandika and uh, i must commend him

kwa nthawi imene ndikuyenekera kuti ndipange motero what you thought versus what happened mm -hmm. because the, you knew kuti you work with politicians and mm -hmm. maybe you had your own thoughts and ideas kuti ah mwina zikaterezikatere mutalowa mu office imo what surprised you
Uh, hmm. I knew zoonadi kuti ndikagwira ntchito ndi ma politicians mm. given the nature of the job mm. uh, what surprised me most was the, the level of um, sindikudziwa kuti Chichewa chake ndingagwiritse ntchito chotani mm. but the reaction mm -hmm. and the vilification that i got uh, komano i took it in stride mm. so to speak mm. given the nature of the job mm. and given the nature of the territory and vilification yo ndiye inachitikadi chifukwa yes. mutalowa kungoyamba kuti atangolengeza kuti Justice Annabel Mtalimanja chair wa malawi anthu anena kuti amene yekha ndiye sitikumufuna amene uja ndi mwana wa john tembo ndipo ndi wa mcp a mcp amuyika kumeneko kuti akabere chisankho ndipo ife sitilola zimene sizitheka ayi ndipo anthu anapanga work tooth and nail inu mukamapeza- mukamamva zimenezija mumamva bwanji
obviously sizinali zinthu zabwino uh, but like i've said uh, it is about service public service and uh, w- when you look at it zonse zimene it was never about me it was about service serving the people of malawi ndiye kuti china chilichonse chimene chinabwera ndicho kuti ndimayenekera kungochilandira kuti utumiki uchitike chifukwatu uwo ndi utumiki tikamaliza zonse koma rutu wanu utu opanda kuti mukapita kukalalikira mula- mula- mu- mulandire chopereka You're walking into a room. Utumikiwo, You're yes. walking into a room and you know half of the people in this room maybe even more than half More as than- it more turns than out. half, yes. more than half of the, the people in this room sakundifuna ineyoyo ndipo ndikukapanga run chinthu chimene chingapangitse kuti iwowo alowe mboma kapena enawa atuluke mboma ndipo anthu a- sakundifuna and you're walking into that room you're addressing those people It is the nature of the job. It's, you know, you know um, someone taught me early in my career that leadership is not a popularity contest. anatiya anandiuza kuti leadership is not a popularity contest and um, sindinachilandire bwino atandiuza nthawi imeneyoyoyo chifukwa chokuti ndinaona ngati andiponya ku, ku deep end eh, at that time nde no i should say anandiponya ku deep end anandiponya ku deep end anandiponya ku deep end eh, Uphedi weniweni. eh, nde anandiuza kuti leadership is not a popularity contest i didn't understand then or maybe let me say i didn't fully understand Yes. then koma it is one thing that i've kept and held on to hmm. uh, in my career kusafika pano hmm. because i was relatively younger hmm. then and um, ndimakumbukira mawu amenewowo time and again amatanthauza chani mawu amene leadership is not a popularity anandiuza kuti eh. uh,

in the right manner ngati anthu zitakomere well and good ngati anthu sizinakomere well and good because it is not about pleasing people it is about doing what needs to be done
Didn't you find politicians a bit unreasonable at times? Kumaona kuti munthu uyu ndi wamkulu ndithu and this person is mature koma zimene zotuluka pakamwa pakepa sizikugwirizana ndi msinkhu wake uja let, let me put it this way anthu timakhala ndi ma perspective osiyanasiyana eh? Ehe. timakhalanso ndi ma context osiyanasiyana and depending on our interest and mwina ndi mmene timapangira process zinthu timatha kuyang'ana chinthu mosiyana

ndi mmene ilili context yanu eti you think kuti ndimmene zikuyenera kukhalira koma ifeyo as we sit as a commission we are looking at the law we are looking at processes and we are looking at the different stakeholders that we are serving tikuoneranso mwina mwake that is why timafunika kukhazikana pansi ndi kufotokoza eh, kuti ichi chikutere zikuyenda motere motere but it is possible kuti inuyo because of your vested interest you're not going to look at it the way we are looking that is where the issue of popularity ija comes in because ifeyo tikamapanga zisankho or ziganizo we should not um, aim to please you kuti tikapanga ichi chakuti aone kuti "Eh, ehe chifukwa tikatero tisochera mwachangu ndipo tisocheretsa anthu ambiri because eh, anthu amene ma stakeholders ndi ambiri we have uh, ma candidate we have zipani we have ma csos and we have uh, the electorate munthu amene iye akungoyembekezera eti Kuti atiphikire chakudya choti ehe, tidye panopo, ehe, eh. ehe. ndiye tikanena kuti ah, tithiremo mchere wambiri Eh. chifukwa chakhaza amakonda mchere wambiri Ayi, ayi. tipweteka anthu ena eh. tikati ah tionjezere shuga Eh. chifukwa amakonda uyu ndikuti titani Mm, tiononga. tisokoneza so tipange chinthu chokuti ubwino wake ku malawi kunoko ineyo I say kuti tili ndi malamulo abwino Oho. we have a robust legal framework imene anzathu aku parliament anatikhonzera imene mukangotsatira zimenezozo

kukwera kutsika Eh, kukwera eh, kutsika eh, eh. poyamba akuluakulu tikufuna tigwiritse ntchito system iyi ayi tiyeni tigwiritse ntchito. Ehe, inu mukuti so- bwanji ayi eya Eh. inu eya inu ayi tavana eya yabwera system ife system imeneyi sitikuyifuna ya mukufuna kubera zisankho system imeneyi ndi yobera chisankho iyi ah, eh, iwe iwe iwe ndinakufunsa za system iyi ah, hizo zote ndivyo nazoka oh oh mpaka tinalowa muzisankho zisankho zinayamba kuchitika zisankho zikuyenda smartmatic ndi wabwino ine ndiono smartmatic chilungamo chinali pati pamene paja mukunena kuti malamulo ayo amakhala ndi framework yake imene amadutsira chilungamo chinali pati for anthu people were, some people were very suspicious of smartmatic and they felt kuti chinthu ichichi chabwera kuti chidzathandize chipani china chake kapena anthu ena ake kubera chisankho
monga ndinafotokoza paja ndinanena kuti aliyense amakhala ndi perspective yake ndi context koma tikati tipange zero in tiyambe kaye with the factual context eh, kuti kodi smartmatic anachokera pati ndipo anayamba liti mukapanga follow phokoso lija linayamba 2024 koma when you look at the records nkhani ya smartmatic sinayambe 2024 inayamba inayamba kale inayamba after 2020 Yes. inenso kulibe inde ine ndinabwera june 2024 inu munayipeza smartmatic napeza zinthu zitatha kale Yes. mashini atagulidwa kale zonse zilipo kale yeah koma chisankho chikatha monga chathera panomu tapanga tapanga zisankho pa 16 tapanga um, announce ma results ndekuti paja chisankho chimayenda cycle eti uh-huh. si event okay. eh, ndi process mm -hmm. kusonyeza kuti mmene tamaliza apapamu tikhala ndi ma postmortem mm -hmm. kapena tinene kuti ma review mm -hmm. kuwunikira eti kodi chisankho chayenda bwanji eh. chinayenda bwino ndichi panavuta ndi apa kodi tingakhonze bwanji mm -hmm. kuti zisankho zikubwera kutsogolo zidzayende mwabwino okay. 2020 chisankho chija chitachitika eti ndiye kuti commission inachita ma reviews commission simangokhala yokha kupanga ma reviews Okay. amaitana ma stakeholders Okay. azipani ma independent candidate ma cso uh, anzathu a media achitetezo aliyense amene anagwira ntchito pa chisankho Aliyense Kuti amene mbali ati, yake. ahe, eh, Ife ngati atolankhani ahe, izi vu, ehe, sizinayende bwino. izi Izi sizinatere Ehe, ife ngati andale izi ehe, sizinayende ehe, bwino izi zinayenda. titawongolera apa ndiye kuti mwina zikhoza kukhala bwino Okay. ndiye powunikira chisankho cha 2020 one of the issues was kuti commission inalibe ma device ake kunali ma biometric voter registration kit kamakhala ngati kasutukesi Yeah, nditu yeah. 5 kgs Inde, eh. makina amene aja anali a nrb national registration bureau yes anagulidwa chakuma 2015 2016 uko ndi chithandizo chochoka ku UNDP UNDP ntchito yolemba ntchito yolembera anthu nzika ndiye komishoni imabwereka makina amene aja kuchitira kalembera komanso kuthandizira ndi management of results powunikira 2020 anati yayi makina awa atopa 2016 ndi kale kufunika makina atsopano komanso komishoni anati yayi sitingamangobwereka makina mm. tikufunika tikhale ndi makina athu mm. zimenezi ndi kuti ma stakeholders anadziwitsidwa komishoni yaunikira mm. yaona kuti mbali imodzi yofunikira pa zisankhozi ndikuti tikhale ndi makina athu chifukwa ati awawa ndi akale tifunika makina atsopano you know technology advances yeah. mm. foni imene inali 2016 ndi foni imene inali lero ndiyosiyana chimodzimodzinso ndi election technology mm. it is advancing kusonyeza kuti makina amene amagwiritsidwa ntchito 2016 mpaka 2020 sangakhale omwewo amene aku- akupezeka nthawi ino so commission inanena kuti ayi chabwino tifuna tigule makina atsopano koma sitingangogula tipange bwanji tikayende kwa anzathu tikaone kuti kodi anzathu akupanga bwanji amagwiritsa ntchito makina ndi aya anayenda kupita ku south africa anayenda kupita ku zambia popanga izizi cmd center for multiparty democracy kumene ndi eh, kumene zipani zimene zili ku parliament zimakhala mmenemo komanso zipani zina ndi ma independent ana- amazathandizikaso kumalizirako eti was involved cmd u- ucheya umapanga rotate ku zipani nthawi imeneyo ngati ndisakulakwitsa uh, cheya anali ochokera ku dpp and uh, cmd was part of this process Okay. kusonyeza kuti zipani zinali nawo mu process imeneyi anakaona ku zambia ndi kundawo ndafotokozako mm-hmm. ndikupanga chisankho kuti a tiyeni ah, tipange migrate mm-hmm. to new technology yes. new technology imene taona kuli ma handheld devices mm-hmm. chifukwa ndi kakang'ono kali portable osati sutukesi ayi imene mmene imazafika mpaka ponena kuti tigule makina commission sinayende yokha inayenda ndi ma stakeholders makamaka cmd mmene azipani analimo kenako inalowano ndime ya procurement procurement is within the purview ya commission koma chifukwa kuti timagwiritsa ntchito ndalama za boma timafunika kuti tigwiritse ntchito ndondomeko za boma pogula katundu ameneyi ndikuti a ppda analowamo ndamene anathandizira koma election technology singati chinthu cha common eti choti amapanga wina aliyense Ayi. it is, is highly specialized Yes. technology Yeah. kusonyeza kuti amene amapanga supply ndi ochepa so ppda inapereka upangiri to the commission kuti it will have to approach makampani amene amapanga makina amenewa Yes. because it's not a common uh, product mm -hmm. ndiye makampani atatu anapangidwa approach mm. smartmatic mm -hmm. uh, ndi awiri ndaiwala maina awo yes, yes, yeah. eh, uh, mm -hmm koma atapangidwa approach onsewa kuti apange submit ma, ma, ma bid mm. awiriwa they withdrew uh mm-hmm. -huh. imodzi sinapangire chilichonse mm. ina inachita kulemba miru mm. miru inachita kulemba kuti ifeyo ndi ma specifications amene mwaperekawa ifeyo sitingakwanitse because the commission inapanga draw the specifications kuti tikufuna ma device izizapanga ichi ichi so tinanena kuti tikufuna device yoti tidzagwiritsa ntchito registration uh, transfers uh, inspection nomination ya makandidate kenako result management zonsezi zinanenedwa kale sikuti zinali zodzidzimukira komanso identification ya mavoters tsiku lovota yes so smartmatic inapanga submit bid yawo responding to the specifications zija mpakana koma ifoti inali yokha commission went back to ppda talandiratu bid imodzi yokha nde titani ppda said you can proceed to evaluate the bid ngati itakhonze malinga ndi zimene munapanga specify zija you can proceed to award and smartmatic emerged successful after process imene inakhazikitsidwa ndi malamulo commission itafika pamenepa siimayenekera kutero koma inayitana smartmatic kuti abwere anabwera pa bicc apa kuti tikufuna mupange demonstrate prototype imene mwapanga develop corresponding to ma specifications aja and inayitana cmd kuti ibwere izaonerere nde zipani zija ndipo anabweradi ndikuzaona Smartmatic inapanga demonstrate kuti makina aja amene titakhonze mukatipanga award ndi awa. Satisfied? Yes. Palibe during this time ananena kuti ayi ifeyo tikuona kuti ichichi chikagwiritsidwa ntchito mwa upandu. Palibe amene anapanga object mpaka na komishoni inapanga award the contract to smartmatic uh, acb inapanga clear uh, government contracting unit inapanga clear mmene commission imafika ponena kuti tikugula makina awa inali kuti yadutsa monsemu ndipo makina awa anagulidwadi atagulidwa atafika ku airport malinga ndi process ya commission for transparency anayitana azipani amenewa bwerani makina aja afika ndi awa zikomo in july and august of 2024 ine nditabwera tsopano mm -hmm. commission inakhonza ma session to demonstrate the functional, functionalities of these uh, devices System, eh. choyambirira was to write zipani zonse zimene zina registered at that time there were about 20 oh. timayitana president ndi nec ya chipanicho kuti tikaonetse and timanena kuti tikhoza kubwera ku base kwanu kapena ngati simukwanitsa ifeyo tikhonza malo chipani cha mcp anatiuza kuti nthawi imeneyoyoyo a president awo akhala ali ku mzuzu ku state lodge commission inanyamuka ndikupita kukaonetsa a president awo ndi nec yawo makina awa ndi awa tigwiritsa ntchito registration zizayenda motere motere Ah, pali okay. mafunso ayi zikomo Ah. dpp ananena kuti tikumana nawo ku bicc tinakumana nawo kumeneko pp madam joyce banda ndi timu yawo uh, udf zipani zonse mm. zinabwera ndithu uh, ena tinakumana nawo ku blantyre uh -huh. ena tinakumana nawo konkuno uh -huh. sitinalekeze pompo tinakumananso ndi ma csos uh -huh. a media uh -huh. ma development partners komanso zipani tinawuza kuti mutitumizire anthu anu a it chifukwa izizi ndi za technology uh -huh. tonse sitinganene kuti tikuzimvetsetsa zinthuzi yeah. ndi anabwera um, ma IT experts ku BICC uko kuchokera mzipani zonsezo ehe zipani zonse alesa anatumiza mudapita mukatiwonera mukaone muzikafunsa mafunso chifukwa mwina enafe sititha Sitingatha kufunsa kumvetsetsa zimene zikuchitika. nde tikufuna kuti aliyense timvetsetsane kuti tikamakayamba kalembera tikhale kuti tonse tili peji imodzi zimenezi tinapanga ndithu there was no objection so kumene kumabwera maphokoso kuja commission inali yodabwanso kuti aa where is this coming from tayenda konseku Limodzi. and the records will show fuka mumakhala ma minutes eti tikakhala ndi ma minutes timakhala ndi attendance sheet inde a job chakhadza anabwera anabwera awa achipani chakuti anatumiza akuti awa ku study tour awa anapita nawo ap- amene ali a secretary general kuchipaniko anapita nawo kusonyeza kuti mukaonetsetsa bwinobwino sindikudziwa kuti vuto linachokera pati koma in terms of the introduction of the technology the commission was eh, very transparent and it ensured the participation of all stakeholders particularly political parties. and there's unreasonable ndimanena zija ngakhale inu mukukana kuyuza word imeneyo because it is unreasonable kuti munthu wayenda ulendo wonse ulimodzi munthu has done they have gone beyond their, their, agent, their means to be accountable to you to show you zinthu mmene ziyendere and then you just wake up one day and you say unena kuti chinthu chichi ine sindikuchifuna and at that time sinthawi yoti mungamabwererenso because ma procurement process mukuwanena ma processes onsewa you can't change it in six months a lot of investment of, uh, taxpayers money ndi unreasonability ndimanena ija it makes it even more questionable when you now start using chinthu chija ankamachikana chija then somehow conveniently people forget kunena kuti chinthu chija amachidandaula kuti ndi choyipa ndi chotani because nobody mentioned smartmatic when the results started coming i could be wrong komano marizati atayamba kubwera zinthu zoti oh, oh, pa- pa ground pamba kutelera zina pakutere zoti kaya smartmatic kaya ndi yotichibera kani yani kunakhala zii now that's what makes you wonder kuti kodi what kind of people are we dealing with maybe it's a question yofuna kufunsa ndithu kuti kodi vuto kwenikweni linali pati.

introduction of the technology ma step onse alimo including the fact that we would have dry runs remember tinali ndi dry run mu august eh? kuti kodi transmission of results idzayenda bwanji zimenezi zinali mu operational plan imene inapangidwa adopt mu 2023 and eh, zipani zinapatsidwa makope ndithu zimachita kufotokoza tsiku lakuti tizapanga chakuti mu nyengo yakuti tizapanga chakuti given the dates were fluctuating because of the fluidity mm. of time mm -hmm. koma the activities they were specified ndithu kuti tizakhala ndi chakuti zizayenda motere motere motere and uh, ma results a uh, zisankho zathu tagwiritsa ntchito technology yomweyo and mmene timafotokozera kuti the technology ija kuyambira registration kufika ku results management ndi chinthu chimodzi sikuti chinali choti tichidula pakati koma chimayenda by module by module mmene ananena ku high court ya a justice kacheche kuti mmene amapereka chigamulo chawo chokaniza kuti ena akapange audit ndi zina zotero anatsindika kunena kuti marizati asalengezedwe potsatira obwera kudzera pa uh, uh, smartmatic yokha asabwere ma- a- ti- komanso tidikirire marizati ochokera ma manual uh ma manual uh, documents osati kungodalira electronic transmission yokha imene inali plan yanu kapena inuyo plan inali yongodalira electronic transmission yokha No, our plan was always to have a hybrid uh, system, electronic ndi manual. that was already in your That was already the plan. So konse timagula technology and if you look at the um, operational plan, I believe it's on page 66. Mukaona ndithu kuti tinachita kulemba kuti hybrid transmission of results okay.
mukafotokoza mukaonanso muka the demands that were being made by political parties some mm. political parties it was for my resignation that of the ceo and they were saying they don't want hybrid transmission of results they were saying tisagwiritse ntchito electronic tingokhala ndi manyo yokha okay. kusonyeza kuti they were aware kuti ifeyo plan yathu has always been hybrid kufotokoza kwathu timanena kuti tikufuna tikhale ndi redundancy so that tili ndi manual komanso electronic kuti ziyende limodzi kuti zikhale kuti zikuchekana kuti ichi chikaoneka ku electronic ndi ku manual zikhale zofanana, so that has always been our plan okay and if you see timanena kuti demand mukuperekayi tayimva koma ifeyo the plan has always been to use hybrid transmission because we want to have a system that is uh, foolproof mm -hmm. if i can use that word okay.
kuti zonse ziyende limodzi so ngakhale case ija imapita ku court zinali zokuti ndi zinthu zimene ife timanena ndi kale mm. so essentially the court affirmed the position of the Commission, which we had been communicating to our stakeholders all along. komabe in hindsight tikanati tidalire electronic transmission yokhayi pakadalakwikatu pena pake because eh, following mmene mwalongosolera inu panali zinthu zina zoti timadalirabe za manual zomwe zija zimene zimakanika uh, electronic ndine olondola kunena choncho ayi i think kuti mwina ndifotokozere hmm. kuti zinthu zimayenda limodzi uh -huh. and even if we had said kuti tingodalira the electronic zikanathekabe oho chifukwa chokuti there were issues ya uh, network sikuyenda sikuyenda komano pena tinazafotokoza kuti network pena ikumangonamiziridwa chifukwa chokuti mwina pamatha kupezeka kuti device ija mwina the handling inavuta Mm. ndiye kuti a network ikuvuta koma sikuti iweyo ndi amene ukuvuta ehe eh, there were those issues if you follow

one of the issues that was observed inalidi kuti kumalo kumalo kwina network ikuoneka ngati ndiyofowoka so we immediately engaged ma service providers whom we were already working with airtel ndi tnm komanso mtl kuti pali ma areas awa kukuoneka kuti network ikufowoka eh. So they immediately put uh, in plans mm -hmm. and the mechanisms to boost okay. the network, if I okay. can use that word. Yeah. Ndiye zinatithandizira kuti ipezeke kuti network konse ikuyenda bwinobwino. Kusonyeza kuti uh, ma results ma records tinalandira the electronic ones kuchokera kumadera konse. Komanso tinafotokoza kuti the our backup plan was kuti EMD ija ikachoka kumaloko ikabwera idzatchekedwanso mm -hmm. just to confirm kuti has it transmitted has it transmitted fully kuti ngati pangapezeke device yokuti sinapange transmit ndekuti the data will be exported right at the national tally mm -hmm. center so in terms of the determination of the results just to put it there. Mm -hmm. We used both the manual mm -hmm. and the electronic records to ensure kuti zimene talandira zapamanja ndi zimene zili mu system mwathu zikugwirizana tikamafika kuti tikulengeza kuti zotsatira za ku uh, kauma chatata ndi mm. izi mm. ndekuti tapanga compare talandira za physical ndi za electronic za electronic zonse taona kuti mafigures zikugwirizana then we announce Ah. ndithudi nkhanitu ndi imeneyotu enatu mpaka ana mayina a mwanatu smartmatic smartmatic chakaza kadzina kovuta kwambiri i think nawonso kumene amapanga machiniwa madawe kodi kumalawa ndakambirana chani one of the most searched word on google smartmatic by malawi what's happening koma yeah we learn all the time uh, we learn all the time and that we're having these conversations uh, mm, zisankho zikuchitika kuti as a country we have to accept kuti everybody's going uh, technology these days and sizoona kuti in 2025 tingamanene kuti uh, tizidalirabe zinthu zoti ayi a- achonge atani kena kuti atitumize titere we just have to make sure kuti the electronic systems that we are adopting are robust and safe and secure komano kuti tingachionera kuti ayi ineyo basi mafoni awawa ayi ineyo basi ndizilembabe makalata ndizikapereka kumudzi ko not in these days and 2030 chisankho chake it will be even far more electronic than what we have done yeah so apapa um, zakhala bwino kuti tina khoti linavomereza mm -hmm. kuti choyamba malawi electoral commission ili ndi mphamvu yeah. to introduce technology yeah. chifukwa part of the conversation was kuti the commission did not have power Have, to yeah. introduce technology Yeah. so tiyamikire kuti chigamulo cha kukhoti chinafotokoza motsindika kutsimikizira ndithu kuti monga lamulo mmene limafotokozera commission ilidi ndi mphamvu kupanga introduce the technology komanso chachiwiri kuti technology inagwiritsidwa ntchito so kwa iwo amene anakaponya voti mnaona kuti tinali ndi device imene imathandizira kupanga identify anthu and tinaonanso kuti data imene ija timatha kuipanga display mm. ku national tally center timatha kuona kuti voter turnout ili motere mm, mm. abwera azimayi angati in real time, in real time mm. which i think ndi information yokuti is very rich mm. not only for the commission but even for all stakeholders mm. even anthu amene akufuna apange makafukufuku osiyanasiyana pachisankho ichichi mm. they will have the data readily available adziwa kuti ku rumphi anthu anavota chonchi azimayi chonchi azibambo chonchi senta yakuti chonchi the technology timathanso kuona kuti even turnout throughout the day mm. m'mawa anthu amabwera chonchi mid morning anthu amabwera chonchi 12 o'clock kumapita anthu anachuluka chonchi anachuluka motere so i think for anzathu maybe academia mm. even anthu ongofuna kupanga research eti mm, mm. ndiye kuti technology ithandizira kwambiri mm. for that yeah. but even for the commission itself as mm. we are innovating even further we will be able to see kuti okay information iyi if we, we are talking about inclusivity ndiye kuti tingathe kupanganso target kwambiri gulu ili linaoneka kuti silinatuluke mokwanira

so the emd makina aja eti Yes. ndikuti athandizira kwambiri and eh, tikamapanga ma post mo- pakufunika kupanga improve ndi pati Yes. koma the technology yatithandizira i think tivomereze ngati amalawi eti kuti technology yatithandizira koma ngati pali ma areas for improvement tiyeni tifotokoze tifotokozereni ngati commission kuti koma mwina mutaunikira mbali Apa iyi. ndi apa. mwina mutaunikira mbali iyi zikhoza kutithandizira eti kuti tikamapita ku chitsogolo ma by elections amene titi tikhale nawo mkati mwa ndimewe komanso chisankho cha 2030 what improvements can we make to the technology kuti zitithandizire kuti zisankho zathu zikhale even more successful. nkhanitu ndimeneyo tipumire timwere madzi tikucheza ndi a justice anabel mtalimanja amene ndi chair wa malawi electoral commission nyimbo number 3
Uh, nyimbo imene ikhale more than this Yes. anaimba ndi cece winans cece winans akuti more than this mpulogalamu yanu ya cruise 5 kukonda kwa mlendo wathu justice anabel